Right, Dia daoibh ar ais arís. Ag tosnú le Ceimic Atmaisféarach, Rogha 1B. Mar is eol daoibh, táimid tar éis Rogha 1A a chlúdú, Ceimic Tionscalaíochta, agus an t-aon rud ná, is minic a thagann an cheist ar Cheimic Atmaisféarach ar an bpáipéar. An cheist dheireanach ar an bpáipéar, agus muid ag rá libh go mbeidh tnúth go mór le ceist ar Cheimic Atmaisféarach, agus de ghnáth, is conas ocsaigin a ullmhú. But ar aon nós. Inniu rachaimid tríd an atmaisféar, cad tá i gceist leis, agus rachaimid agus déanfaimid cás-staidéar beag bídeach ar ocsaigin. Anois, cad is brí leis atmaisféar? So, atmaisféar ná céad ciliméadar ó dhromchla an domhain, tá gásanna swelling timpeall glaoimid an atmaisféar air. Is meascán de ocsaigin, nítrigin, meatán, dé-ocsaíd charbóin agus gal uisce é don chuid is mó. Só 100 km amach as dromchla an Domhain glaoimid an atmaisféar air. Só má smaoiníonn muid ar an ghealach atá timpeall orainn tá sé i bhfad níos lú ná muidne ach má smaoiníonn tú air generally it's probably an fad céanna is atá muidne. ón ngrian ach an ghealach um oíche titeann an teocht um kind of steeply ar an ghealach éiríonn sé an-an-fhuar toisc nach bhfuil aon atmaisféar aige níl aon atmaisféar aige agus cruthaíonn muid atmaisféar le imtharraingt toisc go bhfuil muid réasúnta mór tá imtharraingt réasúnta láidir againn gur féidir linn gásanna seo a tharraingt chugainn. So cad iad na gásanna arís, ocsaigin, nítrigin, meatán, dé-ocsaíd charbóin agus gal uisce. Done. Breakdown, 21% ocsaigin go ginearálta, 78% nítrigin go ginearálta and then gach rud eile is kind of inathraithe. Ocs, dé-ocsaíd charbóin thar a bheith inathraithe.

le ar píosa páipéir so an cuimhin libh an nós seo atá againn. So an cruth sin ná teitrihéadrach agus cinnte go bhfuil uillinn cruth tetrahedral agaibh tá an uillinn idir gach géag 109.5 sin teitrihéadrach. An cuimhin linn an ceann seo? Tá nítrigin againn anseo agus tá cruth mar seo againn, féachann sé cosúil le there you have it, a pyramid. Is cruth pirimídeach é sin, pirimídeach. Agus an cuimhin linn cad a ghlaonn muid ar an dhá leictreon anseo, is péire aonarach é. Nuair atá péire aonarach amháin againn, tá, faighimid an cruth pirimídeach i gcónaí. Agus feicimid anseo, tá dhá péire aonarach againn le uisce, so cruthaítear kind of an cruth seo, péire aonarach, péire aonarach, an cuimhin linn cad a ghlaoimid air sin? I know tá muid tar éis é a tharraingt bun os cionn, ach an ceann sin ná V-cruthach. V-cruthach. an-an-tábhachtach go bhfuil ainm an cruth agus uillinn an chruth ar eolas agaibh, V cruthach, 0.5, pirimídeach, 0.7. Is minic a thagann amóinia agus uisce suas ar an bpáipéar áit éigin. Cén fáth? Toisc go bhfuil péire aonarach i gceist. Ceart go leor, an. Na cruthanna eile nach ndearnamar ná líneach agus triantánach. Anois, b'in na cruthanna, agus i gcónaí bheadh mise ag smaoineamh air go ginearálta, nascáil. So, back in the day, bhíomar ag caint faoi ianach, we either have ianach nó comhfhiúsach. Now, na cinn seo go léir, feiceann mise go han-an-éasca, comhfhiúsach, cos tá siad ag roinnt, comhfhiúsach, tá siad ag roinnt, comhfhiúsach, tá siad ag roinnt. So, i mo chloigeann, I'm like, OK, we're only ag caint faoi rudaí comhfhiúsacha. Ach, an t-aon rud ná, le comhfhiúsach, Nuair atáimid ag roinnt, we're not always ag roinnt go féaráilte. Tá rudaí darb ainm, d'you remember an nasc polach agus nasc neamhpholach. Cé chomh cothrom is atá an roinnt? An cuimhin, neamhpholach nuair atáimid ag roinnt é go hiomlán agus tá an leictreon sa lár,

Nuair atá nasc polach againn, d'fhéadfadh sé a bheith ina dipole-dipole, nó d'fhéadfadh sé a bheith ina nasc hidrigine, agus ag brath ar cén dúil atá againn, beimid in ann idirdhealú a dhéanamh eatarthu. So, caithfimid feiscint cad é an bhfuil an cruth polach nó neamh-polach, agus bhfuil an nasc. polach nó neamh-polach. So an cruth is an ceann is éasca, smaoiníonn mise, ritheann mise timpeall ar an móilín agus feicim mé cén luachanna a bhuaileann mé le. So cé atá chun an leictreon a chailliúint, probably an hidrigin, so beidh seisean dearfach.

polach is 0.4 nó níos mó suas go dtí 1.7, agus má téann sé thar 1.7 tá 'fhios againn go bhfuil nasc ianach againn. So, sa chás seo tá an cruth neamh-pholach agus tá an nasc neamh-pholach chomh maith. So, he's go hiomlán neamh-pholach. Nothing to write home about. Right, féach ar an gceann seo ón cruth i dtosach báire, because uaireanta bíonn móilín agus bíonn cruth polach aige agus nasc neamhpholach and vice versa. So rith timpeall, cé atá chun an leictreon a chailliúint, probably hidrigin, so plus, plus, plus, now is leictreon iad seo, so tá lúide, lúide, so ag rith timpeall, dearfach, dearfach, dearfach, and then buailimid le taobh diúltach, so go hiomlán, or go láithreach, cén saghas cruth atá againn, bheadh, polach agam, he's polar, I've got two polar opposite ends, like polar opposites. Agus féach an bhfuil an nasc polach. Nítrigin is 3.04, tóg 2.2, just 0.84, 0.84, féach ar an cut off. 0.4 nó níos mó polach, this guy is 0.84 so his nasc is definitely polach and his cruth is polach, therefore uisce ba chóir go mbeadh seo ar eolas go paiteanta féin uisce is very famously polach, rith timpeall, dearfach, dearfach, diúltach, diúltach Tá an cruth polach An bhfuil an nasc polach? ocsaigin, 3.44 tóg 2.20 is 1.24 em so tá an cruth polach agus tá an nasc polach so molaim daoibh breathnú siar ar nascáil, tá sé i gcónaí ceist 5 d'fhéadfadh sé a bheith beagáinín teicniciúil so cén saghas nasc or idir fórsaí idir nascáil atá againn.

agus le uisce, ba chóir go mbeadh sé sin an-soiléir daoibh, tá ocsaigin againn, tá hidrigin againn, so tá nasc polach againn agus cad é an fórsa idirghníomhaíochta, idirmhóilíneacha ná nasc hidrigine chomh maith. Right, sin beagáinín dul siar daoibh ar an nascáil. Agus scála Pauling i gcónaí chun breathnú air. Má chabhraíonn sé libhse, déanaimse kind of like a mind map in mo chloigeann. I've got. cén saghas ehm nascáil so d'iompar inmhóilíneach déanaimid an cineál is í ehm ianach nó comhfhiúsach. Now má tá sé ianach it's go breá it's just ianach all the way nothing

suas go dtí 1.7 I know it's polach, agus conas gur féidir liom cinntiú go bhfuil rud éigin ianach, bhuel, beidh an nasc leis scála Pauling níos mó ná 7, 1.7. 1.7 nó níos mó. Anois, cén saghas fórsaí idirmhóilíneach

So, meascán aer a dheighilt, is féidir linn aer a dheighilt tríd driogadh codúchánach agus is cuimhin libh é sin ó breoslaí iontaise. So, aer a dheighilt tríd driogadh codúchánach ar aer leachtach. Is cuimhin libh, um, remember sa saotharlann is féidir linn ocsaigin a tháirgeadh,

chun ocsaigin a bhaint ón aer agus chun nítrigin a bhaint ón aer, cén fáth a bheadh mé ag iarraidh ocsaigin a bhaint ón aer, like chun roicéad nó chun like scuba equipment nó rudaí mar sin a chruthú, cén fáth a mbeadh mé ag iarraidh nítrigin a bhaint ón aer, chun leasú talún a dhéanamh, so bainimid ón aer agus déanaimid é a dheighilt tríd driogadh codúchánach, i dtús báire déanaimid leachtú, liquefaction, and then déanaimid an driogadh. Agus b'in an cheist a minic a thagann suas ar an bpáipéar, conas a dhéanaimid é seo? So, déanaimid an aer, because we're just literally taking aer, piping it in, a scagadh. Chun aon eisíontas nó dust a bhaint. Déanaimid an aer go léir a fuarú síos go dtí 200 lúide, brón orm, 200 Celsius, ceart go leor? an- an-fhuar ar fad so caithfimid an aer go léir a fuarú agus déantar de ghnáth é sin i gcúpla céim anois tá an ocsaigin ina leacht hence liquefaction leachtú agus comhdhlúthaíonn an ocsaigin brón orm an uisce ag an pointe seo agus baineann muid basically an uisce ón meascán cos níl aon spéis againn san uisce. Baineann muid an CO2 ag an pointe seo cos tá seisean ina solad. So, already we've got two losers imithe cos tá muidne kind of interested in ocsaigin agus in nítrigin, ceart go leor. So, fuaraítear an aer go dtí lúide 200 celsius, tá ocsaigin ina leacht anois, comhdhlúthaíonn uisce, is féidir é a bhaint, comhdhlúthaíonn an CO2 ina solad, dry ice, is féidir é a bhaint.

I think nod, and there an chéad rud ná cén ceann a buaileann muid le ná lúide a haon céad brón orm I think it's ochtó a trí and then we've got lúide é sin and then we've got lúide dhá chéad so cuimhin libh rinneamar an aer go léir a fhuarú go dtí lúide dhá chéad ceart go leor fliuchpointe

airde aige agus déantar an nítrigin a bhaint as an barr toisc go bhfuil fliuchpointe níos ísle aige. So, mar a dúirt mé, is minic a thagann ceist ar ullmhúchán ocsaigin ar an bpáipéar. B'in an ceann is coitianta, so molaim daoibh an córas seo a bheith ar eolas agaibh. Ní chaithfidh sibh na huimhreacha a bheith ar eolas agaibh ach caithfidh sibh a bheith cinnte

So, ocsaigin, mar a dúramar, is gás thar a bheith tábhachtach é. Tá 21% den aer déanta as ocsaigin. Is gás thar a bheith imoibríoch í, tá fliuchphointe ard aici, agus baintear é ag bun an cholúin codánúcháin. Arís, cúpla píosaí ceimice ginearálta,

tá sé neamhpholach, is éadathach, gan boladh, gan bhlas. Feidhmeanna O2, Tá feidhmeanna againn le riospráid, le daoine, pubaill ocsaigine, déantús cruach, making of steel, gearrthóirí, so welding, acetyl CoA, acetylene, cos an cuimhin libh é sin ón ceimic, burner, like ó na breoslaí agus breoslaí roicéid. Chomh maith leis sin, tá feidhm sa breis againn is cuimhin libh nuair rinneamar am, truailliú uisce, mar a dúirt mé, truailliú sa cheimic is easpa ocsaigin san uisce. So is féidir linn kind of basically ocsaigin a chur isteach san uisce chun truailliú a cheartú. am, is cuimhin libh éileamh bitheolaíochta ar ocsaigin, BOD, biological oxygen demand, agus thosaigh siad ag déanamh é seo san Astráil, thosaigh siad literally ag cur ocsaigin isteach in aibhneacha chun an truailliú a cheartú. Cos an cuimhin libh, cad a faigheann bás de bharr easpa ocsaigin? Na héisc. So droughts and heatwaves and algae bloom. Droughts and heatwaves cén fáth? Because bheadh loch agam agus bheadh sé ag galú and then bíonn sé ag cur báistí ach ní chuirtear an ocsaigin ar ais

So, b'in an t-aon rud ar ocsaigin, tá súil agam go ndéanfaidh sé sin ciall daoibh. Molaim daoibh, breathnaigh siar ar na scáil má tá am agaibh, níl mórán rudaí deacair sa chúrsa seo agus an rud is tábhachtaí ná go bhfuil gur féidir linn an próiseas seo ar ullmhú ocsaigin a mhíniú don scrúdaitheoir. Slán libh!